Muireann agus an Dianghlasáil le Malachy Doyle. Tá an t-oileán faoi dhianghlasáil! Tá an t-oileán faoi dhianghlasáil! Bhí Dónall ag rith thart ar mire, ag béicigh in ard a chinn. Goidé tá ort a Dhónaill, arsa Muireann leis. Agus cad é is brí le dianghlasáil ar scor ar bith? Níl cead ag duine ar bith teacht nó imeacht ón oileán mar gheall ar an chineál droch-ulpóige sin atá ag dul thart, ar seisean. Agus ní amháin sin ach tá an scoil druidte. Ná habair! arsa Muireann. ach bhí an ceart ag Dónall. Nuair a d'imigh Muireann abhaile, dúirt Mamaí an rud céanna. Ach cad faoi Dhaidí? a bhéic Muireann. Bhí a hathair ar tír mór ag díol éisc. Seans go mbeidh air fanacht ansin go ceann tamaill, arsa a máthair. Beidh sé doiligh, a thaiscí, ach caithfidh muid an t-oileán a choinneáil sábháilte. Tá mé cinnte nach mairfidh sé i bhfad. Ach is fada an t-achar seachtain nuair a chronaíonn tú do Dhaidí deas. Tá mé ceart go leor a Mhuireann, a dúirt sé léi ar an ghuthán. Beidh mé go breá anseo i dteach Uncail Éamonn. Tá mé buartha go dtiocfaidh tinneas ort, a Dhaidí, arsa Muireann. Deirtear go bhfuil cuid mhór daoine ag éirí tinn. Bím-se thar a bheith cúramach, arsa a hathair. Ba mhaith liom go gcuideofá le do mhamaí sa bhaile agus beidh mé ar ais chomh tiugh géar agus is féidir liom. Chuidigh Muireann leis an chócaireacht. Chuidigh sí leis na lachain agus leis na cearca. Agus thug sí cuairt ar Chaitlín Mhicí gach lá lena chinntiú go raibh sí maith go leor. Nach orainn atá an t-ádh go bhfuil cónaí orainn ar oileán álainn mar seo arsa Caitlín Mhicí. Tá daoine ann ar tír mór is níl cead acu dul amach as an teach fiú. Cé gur mhair an dianghlasáil i bhfad níos faide ná seachtain, ba bheag athrú a bhí ar shaol Mhuirinne taobh amuigh den scoil a bheith gan oscailt agus Daidí gan a bheith thart. Ach maidin amháin nuair a bhuail sí isteach chuig Caitlín Mhicí, bhí drochdhóigh ar an tseanbhean. Rith agus faigh banaltra Éilis maith a chailín, arsa sí ón leabaidh agus an anáil ag briseadh uirthi. Rith Muireann an méid a bhí ina cosa, agus nuair a tháinig banaltra Éilis dúirt sí go mbeadh ar Chaitlín Mhicí dul chuig an otharlann. An í an ulpóg atá uirthi, an ulpóg mhillteanach? a d'fhiafraigh Muireann de chogar nuair a tháinig a máthair a chuidiú le banaltra Éilis. Ní hé a stór, arsa Mamaí. A croí atá ann. Agus goidé mar a rachaidh sí fhad leis an otharlann? Níl cead ag duine ar bith an t-oileán a fhágáil, arsa Muireann. Tá's agam, a thaiscí, arsa Mamaí, ach tá cúram dochtúra de dhíth go géar uirthi. Níl an dara ré againn. Ghlaoigh banaltra Éilis ar an bhád tarrthála. D'iarr sí roinnt rudaí speisialta chomh maith agus nuair a tháinig fir an bháid tarrthála bhí criospaí leo agus páipéar leithris agus na rudaí ar fad a bhí gann ar an oileán. Agus ansin thug siad leo Caitlín Mhicí chuig an otharlann. Ach ar bhealach éigin, cé go raibh gach duine fíor-chúramach, Tharla sé gur thug an Bád Tarrthála rud éigin eile chuig an oileán. Drochrud. Coicís ina dhéidh sin ní raibh cead ag duine ar bith dul amach as an teach. Bhí an víreas ar an oileán agus bhí orthu gach iarracht a dhéanamh le nach scaipfí é. Nigh siad a gcuid lámha go mion minic agus d'fhan siad taobh istigh. Ní raibh cead ag duine ar bith ach banaltra Éilis cuairt a thabhairt ar dhaoine. Bhuel, sé sin í féin agus máthair Mhuirne a d'ofráil cuidiú léi. Mar sin, b'éigean do Mhuireann an chuid is mó den obair tí a dhéanamh, uilig as a stuaim féin. Lig sí amach an madadh nuair a bhí mún le déanamh aige. Ghlaoigh sí ar na cearca chun iad a chothú. Ansin, shocraigh sí go mbeadh sé níos fusa iad a choinneáilt sa tseomra cúil go buan. Rinn sí an chócaireacht agus an ghlantaireacht mar go raibh Mamaí ina rith thart ar an oileán ag cuidiú le daoine. Agus ansin, nuair a thagadh Mamaí abhaile san oíche, ní thiocfadh léi croí isteach a dhéanamh le Muireann mar nach raibh cead acu baint dá chéile. Trí seachtainí ina dhiaidh sin, ní raibh le hithe ag Muireann agus ag a mamaí ach sairdíní i gcanna, agus b'olc an mhaise é sin do theaghlach iascaireachta. Bhí ceathrar eile de mhuintir an Oileáin san Otharlann faoin am sin, agus daoine eile tinn sa bhaile. Mhair an dianghlasáil tamall fada. tamall iontach, iontach fada. Chrothnaigh Muireann an scoil, chrothnaigh sí a cairde, ach níos mó ná rud ar bith eile, Cad é mar atá tú, a Dhaidí? arsa sise leis ar an ghuthán. Tá cumhaidh bocht orm i do dhiaidh! Crothnaím sibhse fosta, a chroí, tú féin is do mhamaí, arsa a hathair. Agus tá mé ar strae sa chloigeann ag Uncail Éamonn. Greadann sé leis ar fud an tí ó mhaidin go hoíche ag seinm na bpíb. Lig Muireann gáire aisti. Rinne sí a cuid oibre scoile ar fad. Theagasc Muireann cleasanna don mhadadh agus rinne siad aclaíocht le chéile. Rinne sí a cuid míreanna mearaí ar luas lasrach agus chum sí roinnt cluichí nua fosta. Labhair sí le Dónall agus lena cairde agus lena múinteoir ar an ghuthán. Léigh sí na leabhair ab ansa léi arís agus arís agus bhain sí triail as cúpla ceann nua nár léigh sí roimhe agus bhí siad go han-mhaith ar fad. Agus an bhfuil fhios agat seo, de réir a chéile, mhaolaigh an dianghlasáil agus tháinig biseach ar na hoileánaigh. Fiú Caitlín Mhicí, tháinig sí abhaile slán sábháilte. Agus cé nach raibh gach rud iomlán mar a bhíodh, ar dhóigh aisteach thaitin sé le Muireann flúirse ama a bheith aici sa bhaile, gan ann ach í féin agus an madadh agus na lachain agus na cearca. Tháinig feabhas ar a cuid fidiléireachta go fiú. Agus sa deireadh thiar thall bhí cead ag Daidí Mhuirne pilleadh 'na bhaile chomh maith. Líon sé a bhád iascaireachta le rudaí deasa do gach duine, agus chuaigh na hoileánaigh uilig síos chun an chladaigh chun fáilte a chur roimhe. Agus cérbh í an chéad duine chun barróg a thabhairt dó nuair a tháinig sé i dtír?